igbo ndị ọma ekene m unu unu anọkwa ọfụma kedu ka o si aga n'ogbe gị eji m aka na ọ na-aga ọfụma ana m anabata unu niile n'ihe onyonyo nke taa aga m eneba anya n'ihe gbasara ndị arọ Ị mara abịa m mee ihe onyonyo ahụ m mere n'oge gara aga gbasara ndị arọ bi na Bioko m bịa na-ajụzi onwe m na kedu kpatara ndị arọ ebe ọ wụna ị gara ndị arọ juchara ndị arọ juru ya ndị arọ agụwa agụwa sị ka a gụkọwa a ga-agụta narị atọ obodo narị atọ ebe ndị arọ bigasị m wee na-ajụ ka ihe kpatara ha ji bụrụ ndị na-aga njem otu a na-apụ apụ ajụjụ ihe m jụtara ka m bịara ka m kọọrọ unu unu sorokwa mara maka ama m ụfọdụ ndị ga na-ajụkwa n'onwe ha ka ihe kpatara ya tutu m emewe nchọpụta anụwa mụnwa na-echebu na ndị niile nọ n'arọchukwu lokal gọọmenti na ha niile wụ ndị arọ wee mee nchọpụta wee mata na e nwere naanị obodo iri na itoolu wụ ndị wụ ndị arọ obodo iri na itoolu ahụ ha nwa wụ ndị wụ ndị arọ gọgọ n'ime obodo iri na itoolu ahụ ka ha nwa sizi pụzia njem gawazie ebe ndị ọzọ dị iche iche m ga-akọrọ unu ihe mere ha ji na-apụ njem ahụ ka m kpọọrọ unu ụfọdụ aha ha ndị m ma aha obodo ndị ahụ e nwere amangwu amasụ amaọba nwee obinkịta nwee ụjalị n'aha n'aha obodo ndị ọzọ ha dị iri na itoolu ihe kpataranụ ha ji aga njem bụ na ha na-azụ ahịa ha wụ ndị mbụ bidoro n'ịzụ ahịa ha na-azụ ahịa ebe ọ dị ukwuu N'oge gboo ahụ, ha na-azụ ahịa mmanụ, ahịa akwụ, ahịa akpụ, ahịa ji, ahịa koko, ahịa rọba, ihe ndị a wụ ahịa ndị ha na-azụ. Ihe a mere m ji cheta na Aba n'Abia steeti Aba a ị gaa n'ezize ndị okporoko ọ ndị ahụ ha nwa wụ ndị juru na ya ha nwa bidoro na-azụ ma okporoko a na-esi na mba ọzọ wee atụbata ya ha nwa mepere anya on time ha mepere anya n'oge a bịa n'ezize ndị bale ndị a na-egbu akwa ha nwa juru ebe ahụ ị bịa n'ezize okirika ọ ha nwa wụ ndị juru ya ọkwa onye bido zụwa ọ hụ na ọ na-aga ọ kpọta nwanne ya otu ahụ ha wụ ndị bụ nnọọ ndị isi n'ịzụ ahịa so ọ ịzụ ahịa ahụ ahịa ahụ ha na-azụ mere ha ji apụ njem ha na-apụ njem ha buru ahịa ha na-agakwa and obodo ọbụla ha rutere ha na-eme obodo ahụ ka obodo ha ha na ha abụghị ndị na-abịa bịa mebi ha bịara ọ bịara obodo ka ọ karịa obodo mba bịara obodo ka edozi ha nyere aka dozikwa obodo ha na-ewe ebe ọ na ha ha na-ewe ya ka obodo ha nọrọ ebe ahụ ma ọ sara ahụ ọ ihe merenụ ha ji nọrọ ebe niile dị iche iche ya ihe a bụ ihe ndị oyibo na-akpọ oral history akụkọ ihe mere eme n'oge gara aga ị ma na a na-akụziri anyị ya na ụlọ akwụkwọ ya bụ otu a ka anyị ga-esi wee na-ama ya dịka ndị nna nna anyị gara aga si kọọrọ ndị nọ mgbe ha nọ ndị nọ mgbe ha nọ wee kọkwara ụmụ ha otu a ka esi wee na-akọ ya bụ akụkọ ihe a bụ ihe anyị na-akọ anyị na iji wee kwalite asụsụ Igbo ka anyị na-ayọkwa gị nwa bụ onye na-ege ntị ka i nyekwa aka n'ịkwalite ya nwa asụsụ tinye aka na subscribe button ma tụsakwa ihe onyonyo a ka ndị ọzọ wee kirikwe wee mata maka na ọ bụ otu a mụnwa si wee sị ka m mee nchọpụta aga m anọ na-eche na obodo niile nọ na arọchukwu lokal gọọmenti na ọ hanwa bụ ndị bụ ndị arọ n'amaghị m na enwere naanị iri itoolu bụ ndị wụ ndị arọ na ọkwa n'obodo iri itoolu ahụ ka ndị ọzọ si wee pụzịa wee bigasị ebe niile dị iche iche a dịka a na-ekwu maka ịzụ ahịa ọ bụrọ sọsọ ịzụ ahịa mere ha ji wee pụọ e nwere ndị erekwere ere ma ndị ndị bi obodo mba ọzọ na-abụrọ mba afrịka na ihe onyonyo ọzọ anyị ga-eweta anyị ga-akọrọ unu ihe merenụ ndị ọzọ ahụ binu mba na-awụ mba afrịka otu ihe merenụ ha ji wee pụọ otu ha si wee pụọ ihe niile gbasara ya gbasakwara onye a na-akpọ Maazị Okoroji. Daalụnụ n'ilere ihe onyonyo a. Nyere aka tụsaa ya. Ọ bụrụ na i sonyebe anyị, anyị na-ayọ gị biko ka i sonye anyị. Pịa aka na subscribe button. Ọ ga-enyekwa aka ka ndị YouTube wee na-emekwa ka ndị ọzọ na-afụ ihe onyonyo anyị. Daalụnụ.